ọ dị mma na ihe mmụta anyị nke ọzọ nwere ugbu a bụ na aha dị iche iche na mkpọ aha na ihe mmụta anyị nwere n'oge nke gara aga anyị kọrọ maka aha mkpọ aha ihe ọ pụtara ugbu a anyị chọrọ ịma mkpọ aha dị iche iche anyị nwere types of nouns dịka a mụrụ ya na olu bekee anyị amarala ya n'olu bekee ndị ụfọdụ si enwere proper noun common noun abstract noun countable uncountable n'asụsụ igbo anyị na-aga ịma aha dị iche iche n'asụsụ igbo nke mbụ anyị nwere ihe mmụta anyị aha nke mbụ bụ aha igwe aha igwe nke a kpọrọ na asụsụ Igbo asụsụ bekee common noun nke mbụ bụ aha igwe aha igwe bụ aha izugbe mmadụ ihe maọbụ ebe aha izugbe mmadụ dịka onye nkụzi onye nkụzi na-akọwa maka ọ wụ mkpọ aha onye nkụzi mana ọ kpọ aha onye nkụzi ahụ onye nkụzi ụlọ akwụkwọ ngaji ọ bụ aha izugbe ihe mmadụ maọbụ ebe nke abụọ e nwere na ihe mmụta anyị a bụ aha aka aha aka bụ proper noun ka a kpọrọ ya a kpọrọ ya na bekee proper noun proper noun a n'asụsụ Igbo anyị sị na ọ bụ aha ihe kpọmkwem ịkpọpụta aha ihe ka o si- otu o siri dịrị kpọmkwem dịka Ijeọma Aha nwata ahụ bụ Ijeọma. Aha onye nkụzi ahụ bụ Maazị Amadi. Aha ebe ahụ bụ Owerri. Aha ụbọchị dịka ụbọchị Sọnde. N'aha aka a na-eji mkpụrụ edemede ndị nnukwu ebido ya. We normally write with capital letter. We start with capital letter when we are writing aha aka. n'asụsụ Igbo ọzọ anyị nwere wụ mkpọolu mkpọolu nke a kpọrọ singular noun singular noun na-agụ ihe otu otu ọ na-egosi aha ihe otu otu dịka nwaanyị a nwata onye dọkịta onye onye egwu onye okenye okorobịa singular noun ịma atụ okorobịa ahụ bịara be m taa that boy came to my house today nke ikpeazụ anyị nwere ihe mmụta anyị taa bụ ụbara ụbara nke bụ plural nouns na bekee ọ na-egosi aha ọtụtụ ihe aha ihe dị n'ọtụtụ ihe dị n'ụbara dịka ụmụ nwoke boys ụmụ okorobịa men young men ụmụ nwanyị girls ndị okenye elders ndị nne mothers ndị nna fathers ndị eze ka anyị gaakwa chetakwa na anyị sị na anyị nwere aha dị iche iche anyị nwere aha igwe aha igwe bụ common noun dịka onye nkụzi ụlọ akwụkwọ mana ọ kpọ aha ha kpọmkwem e nwee aha aka aha aka na-akpọ aha ihe kpọmkwem dịka maazị udo Sọnde, Mahadum Imo Steeti, ọzọ bụ mkpọolu nke na-akọwa ihe n'otu otu dịka nwaanyị, onye okenye, nne, nna. Nke ikpeazụ anyị nwere ihe mmụta anyị bụ ụbara plural noun. Ụbara na-egosi aha ihe dị n'ọtụtụ dịka ụmụ nwoke, ụmụ nwanyị, ndị nne, ndị nna, ndị eze, ụmụ akwụkwọ. Chetakwa na anyị sị na mkpọolu bụ singular noun na bekee. Ha na-akpọpụta ihe otu otu nwa akwụkwọ mkpọolu ụbara ya plural noun ya ga-awụzi ụmụ akwụkwọ ụmụ akwụkwọ ekwekwara m na unu mụtara ihe n'ihe mmụta nke taa echefukwala ịpịnye aka na like and share button anyị gbasaanụ ozi a ka o ruonụ mba dị iche iche ka ọ dịbazie n'ụbọchị ọzọ ndị nke m ọma unu emeela